díobh ar maidin gach Aoine. Inniu tá mé ag déanamh rud saghas difriúil. Tá sceits míní an domhain orm ach ag an am céanna tá fhios agam gur eachtra dáiríre atá i gceist anseo agus ar maidin tá mé ag dul go dtí an DMZ leis an Choiréa Thuaidh. Tar éis a bheith ag foghlaim inné faoin choimhlint, idir an dhá thír. Ba mhaith liom dul ann agus níos mó a fhoghlaim agus níos mó a fheiceáil le mo shúile féin. So seo really buaicphointe dom féin ag dul anseo go dtí an Chóiré toisc go bhfuil an suim sin agam sa stair agus mar sin de ach níl fhios agam an mbeidh mé in ann taifeadadh a dhéanamh ana chuid ann mar tá siad dian is dócha sa Choiréa Thuaidh so chífimid ach déanfaidh mé mo dhícheall chun é a thaispeáint daoibhse agus a fheiceáil cén sórt rud atá ann, tar liom. Tá mé ar an mbus agus tá an rud seo agam, piece of building. Piece of building, This building, it is not Chaplin, Douglas, it is not. So beidh ceithre stop againn ar an dturas inniu agus an chéad ceann, táimid anois i mbaile darb ainm Paju, so táimid fós sa Choiréa Theas, nílimid sa DMZ go fóill ach tá sé chomh ait an t-atmaisféar atá anseo. Tá an-chuid turasóirí timpeall na háite, tá like karaoke ag dul, tá marcaíocht ann like fun fair de shaghas éigint. Tá sé chomh ait ach páirc síochána atá i gceist so beidh turas againn de sin anois ach just an t-atmaisféar tá sé chomh áthasach nach rabhas ag súil leis sin. Á tá an turas seo chomh suimiúil lads. Anseo tá an track traenach againn agus bhí sé an cás mar bhí tú in ann dul go dtí an Korea thuaidh, Pyongyang, ón áit seo ó Seoul agus seo é an track agus bhí sé fós ar siúl sa bhliain 2000. N'fheadar cad a tharla ansin ach bhí an caidreamh idir an dhá thír níos fearr ag an am sin agus ansin chaill siad an caidreamh sin arís agus anois níl sé in úsáid faraor ach le cúnamh Dé beidh sé oscailte again mar sin is féidir leat dul go dtí an tSín agus an Eoraip. ar an traein seo. seo chomh brónach taobh thiar díom anseo. Seo iad na teachtaireachtaí a sheol na teaghlaigh a bhí ag teacht ó thuaidh agus ní féidir leat dul ar ais go dtí an taobh theas arís nó an slí eile, an malairt. So sin teachtaireachtaí do na daoine atá caillte. Tá níos mó ná míle poll ó na bullets anseo sa traein seo a bhí ag dul idir Korea Theas agus Korea Thuaidh. Dochreidte. Ní thuigim ana-chuid cad atá ar siúl leis an droichead anseo. Dúirt ár dtreoraí, tá sí go hiontach chomh maith, tá sí go hiontach, ach dúirt sí gur scriosadh na droichid go léir i rith an chogadh sin i 1950 go dtí 1953 agus tá an ceann seo ann mar saghas siombalachas, ceapaim, mar ní Korea Thuaidh é sin, nílimid sa DMZ go fóill so táimid cóngarach ach. yeah is dócha just siombalachas atá i gceist ach tá an gairdín seo go haoibhinn, tá loch ann, tá pagoda beag agus yeah tá sé suaimhneach. Tríocha bliain tar éis an chogadh anseo bhí 10 milliún teaghlach scartha agus bhí seó ar an teilifís, clár teilifíse a bhí ag iarraidh iad a aontú agus a bheith le chéile arís so bhí saghas, uimhir ag gach duine agus bhí siad ag glaoch amach na huimhreacha ar an teilifís agus bhí gach éinne ag féachaint ar an teilifís, ar an chlár teilifíse seo agus mar sin bhí 10,000 teaghlaigh in ann aontú arís tar éis 30 bliain agus seo saghas memorial atá ann de réir sin. Ní raibh a fhios agam lads go raibh mé chun picnic a dhéanamh le radharc álainn de Korea Thuaidh! Bhuel ní i ndáiríre ach yeah tá picnic beag agam anois agus séard atá agam inniu ná kimbap so seo é, tá sé cosúil le sushi ach ó Korea.

Taobh thiar dom anois gach éinne, seo é Coiréa Thuaidh. Is féidir leat an bratach a fheiceáil, tá sé ollmhór ar fad, 160 méadar. Bhí ceann níos mó ag an Choiréa Theas ach an. sin, thóg siad ceann nua just chun a bheith níos fearr, do you know, páiste glórach, ach yeah, sin an rud ar fad. Is féidir leat dul féachaint isteach sa Binoculars agus daoine a fheiceáil, so b'fhéidir go mbainfidh mé triail as sin anois. Tá sé saghas plódaithe anseo ach tá sé chomh cool, like ní dhéanann an ceamara justice dó, tá sé wow, na sléibhte tá siad go hálainn, ach yeah, tá sé. an-ait chun a bheith anseo. Bhraith sé fíor-ait chun a bheith anseo agus chun a bheith ag lorg daoine agus ag lorg gníomhaíochtaí éagsúla i Korea Thuaidh. Chonaic mé cúpla duine agus iad ag rothaíocht ach ní féidir dom iad a bheith ar an ceamara. Ina theannta sin, bhí ana-chuid foirgneamh móra ach ní raibh úrláir ann agus mar sin de, de réir dealraimh, nuair atá sé dorcha, is féidir leat an solas a fheiceáil an slí ar fad ó bun go barr an foirgneamh.

Tollán de shaghas éigint, an tríú tollán. Tá ceithre tollán a bhfuil fhios againn ar aon nós gur thóg an Chóiré Thuaidh agus thóg siad isteach go Cóiré Theas iad idir na seachtóidí agus na nóchaidí, na cinn atá ar eolas againn ar aon nós. Táimid ag an tríú ceann inniu agus is féidir leat dul síos seachtó cúig méadar go dtí an tollán é féin. Rinne mé beagáinín. Ach mar is eol díbh táim saghas claustrophobic agus leis an asma agus mar sin de níl sé molta do dhaoine le asma so rinne mé beagáinín just chun féachaint ar níl cead ag grianghraif nó aon rud mar sin mar bhaineann sé leis an military. Yeah bhí sé níos fearr ná na cinn i Vietnam na Cu Chi tunnels cinnte ach fós yeah níl ní ní mo rud é ní bhraithim go maith leis so yeah chonaic mé iad tá siad scanrúil sin é. Ceart go leor, caithfidh mé a rá, leis an turas ar fad go dtí anois, tá sé suimiúil agus tá sé go hiontach chun a bheith anseo agus chun an taithí seo a bheith agam ach ag an am céanna, tá sé saghas ait chun a bheith in áit leis an méid seo turasóirí agus turasóirí saghas ag súgradh timpeall na háite in áit a bhfuil coimhlint beo fós ar siúl. Braitheann sé ait dom féin, ní féidir liom an focal ceart a chur air ach. yeah, ní bhraitheann sé go hiontach chun an fhírinne a rá, chun a bheith ag seo, ag súgradh turasóir agus ansin ag dul thar n-ais go Seoul agus seo, tá fadhbanna anseo, fíor fadhbanna le fíor daoine ón dá taobh a bhfuil an-dháiríre agus déanaimid jokes uaireanta faoi Cóiré Thuaidh agus mar sin de ach. an cás atá ann, tá sé dáiríre. Níl fhios agam an molfainn é chun an fhírinne a rá. Tá sé suimiúil, cinnte, agus má tá an suim agat sa stair, is dócha gur fiú é, ach just, b'fhéidir, just déan do chuid taighde ar na comhlachtaí éagsúla a dtagann anseo agus mar sin de agus just bí, bíodh meas agat. agus tú féin anseo. Rud eile ná, agus seo easpa taighde ar mo pháirt, ach cheapas go rabhaimid ag dul go dtí an JSA inniu agus sin an áit leis na foirgnimh gorm sin agus is féidir leat like dul isteach sa Chóiré Thuaidh agus bíonn na saighdiúirí ann ach níl sé sin actually oscailte faoi láthair mar ceapaim anuraidh, Fiú anuraidh bhí duine ó Mheiriceá ann ar thuras cosúil le seo agus rith sé isteach sa doras isteach i Korea Thuaidh. So, yeah, ní féidir leat é sin a dhéanamh a thuilleadh. Now anois mí Aibreáin fiche fiche ceathair, b'fhéidir go n-osclóidh sé arís mar bhí sé an-coitianta agus tá sé cool, like ba bhreá liom é sin a dhéanamh ach faoi láthair tá sé ródhainséarach agus ní féidir leat.